Sos carabineros de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provinciale de Nùgoro sun indagande pro cumprèndere chie at mortu a Erika Preti Sa zòvana de bintot'annos de sa provìncia de Biella, morta eris a istocadas ind una domo, in sa fratzione de Lu Fraili, in San Teodoro. S'amoradu de sa fèmina, Dimitri Fricano, trint'annos issu puru de Biella, est ricoveradu in s'ispidale de Terranova, est fertu. S'omicìdiu est capitadu eris a ora de sas ùndichi de manzanu, sos duos zòvanos fin in fèrias in domo de amicos, si fin ammaniande pro andare in gita e sos bichinos an intesu sas boches, a pustis an bidu su zòvane essinde a fora totu insambentadu. A sos militares lis at contadu chi a s'amorada e a issu los ana fertos in s'interi de una fura. Sos carabineris an atancadu deretu sa domo, an fatu sos rilievos pro cumprender ite b'at capitadu, an acatadu peri s'arma, unu leputzu de cuchina chi sa fèmina fit impreande pro fàcher sos paninos. Pro como sos militares sun chircande sa cunfirma a sas paràgulas de su zòvanu e sun pessande a cada ipòtesi, chi podet èssere fura, briga intre amorados acabada male, omicìdiu-suicìdiu. Sas indàgines e s'inchiesta sunt coordinadas dae sa Procura de Nùgoro e custa disgràssia at iscurnortadu sa comunidade de Biella ue sa fèmina traballabat comente commessa e fit connota e siat sa comunidade de San Teodoro. Àteras polèmicas supra su servìtziu de elisucursu in Sardigna gestiu dae sos pompieris chin duos elicòteros, chi diat dèper metzorare a pustis de su bandu promovidu dae sa Regione ue si previdit unu sistema nou chin tres mezos de base in S'Alighera, Terranova e Casteddu. A ghetare linna a su focu eris b'at pessadu su coordinadore regionale de Forza Italia Ugo Cappellacci. A pustis chi sàpadu s'elicòtero non s'est pòtiu pesare in bolu, nos resurtat chi eris puru su servìtziu de elisucursu no est pòtiu intervènnere. Paret una brulla. In su Rally Mondiale b'est s'elicòtero ca b'at pessadu s'organizatzione, mentras pro sos sardos su servìtziu est firmu pro neche de sa Giunta regionale isenta. Imbetzes de li ghetare sa responsabilidade a sos pompieris, chi chin corazu sunt chircande de parare fronte a sas fartas de sa polìtica, sa Giunta chirchet de picare provedimentos cuncretos, Custos sunu su frutu de sa polìtica de sos proclamas e de unu bando annuntziadu dae Pigliaru ma firmadu dae s'Autoridade Natzionale Anticorrutzione, sichit Cappellacci. Su retoradu màgicu atacat a mime imbetzes de currèzere sos isballos, pensat de modificare sa rete ospedaliera prima de cussa de s'emergèntzia-urgèntzia chi diat dèper àere sa precedèntzia. Duncas prima cherent tancare sos presìdios ospedalieros e a pustis cherent pensare a sa possibilidade de arribare a cussu prus a curtzu. Sun foras de su mundu, concruit Cappellacci, si depent dimìtere e che la depent acabbare de fagher dannu. Unu sero dedicau a sa mùsica rock pro festare sos barant'annos chin sas famìllias, sos amicos e sos nugoresos. In Sant'Unofre, chi s'amministratzione at torrau a nobu lintu e pintu, sàpadu sero su Comitau Vedales mille novighentossetantasete de Nùgoro at ammaniau sa manifestatzione Primavera Rock. A borta 'e die an fatu jocos e ispàssios pro sos prus minores e a sero su Cuncertu Rock chin tres grupos musicales, Sos Breaking Down de Terranova, chi an cumintzadu bint'annos faghet e chi in Nùgoro an sonadu branos istòricos paris a cussos chi an fatu prus rechentes, sos Bettes Maco, nugoresos, chi an sonadu sos branos issoro prus connotos, a cumintzare dae Montecitorio, sos Kiss Station, chi an sonadu unu programma dedicadu a su grupu istòricu Kiss, chi totus ischin an fatu s'istòria de su rock mondiale. Unu bellu sero de mùsica, gràssias a s'impinnu de sos fedales mille novichentos setantasete, chi a banda de s'ispàssiu pro sa zente acudia at permìtiu de torrare a sa tzitade unu parcu abarradu abbandonadu e irmenticadu pro tempus meda. Pro mezorare sa securesa de pedones e veturas, in carrera Don Bosco in Nùgoro sunt faghende una rotatòria noba pro andare a Viale de sa Resistèntzia. Dae cando sunt crèschias sas atividades comerciales difatis s'est aumentadu su tràficu e sos incidentes puru, ca pro mudare su sensu de màrcia sas màchinas s'atrivian a fàghere manovras proibias brincande che sa corsia. Sa rotatoria noba at a permìtere de mudare diretzione chentza perìculu. Est prus minore de sas àteras fatas in Nùgoro ma rispondet a sos obietivos de s'amministratzione comunale, chi sunt cussos de garantire sa securesa de mezos e pedones e de illestrire su tràficu in unu tretu de importu pro sa circolatzione in essia cara a sa chentu trintunu. Chin custa rotatòria duncas non b'at prus bisonzu de che fagher falare a zosso sas màchinas a viale de sa resistèntzia pro zirare e mancu de lis fagher fàghere manovras atrivias. Abarrat galu sa rotatòria provisòria prus in supru in carrera Don Bosco, ma su Comune at a aviare cantu prima sos traballos pro sistemare totu ca su tràficu est in crèschida e tocat de garantire sa securesa de mezos e pessones. In Nùgoro su Comitau Trenitalia Nugoresu coordinau dae s'abocau Claudio Solinas sichit a collire sas firmas pro pedire de fàghere una lìnea ferroviària chi andet dae Nùgoro a Macumele e fintzas a sos àteros centros de sa Sardigna. In unu documentu su Comitau ammentat chi in Capidanni in sa trata Nùgoro-Macumele diant dèpere intrare in servìtziu sos trenos novos costaos miliones de euro chi b'ant a pònnere pro andare pròpriu dae Nùgoro a Macumele un'ora e binti, segundu su comitau su tempus est tropu. Custu tempus si diat pòdere minimare mezorande sa lìnea in intrada a sas duas biddas, currezende una paja de curvas, mezorande sa securesa e ponende sos semàforos automàticos, e previdinde iscalos pro permìtere cursas diretas dae Nùgoro a Casteddu Tàtari e Terranova. Su Comitau, mentovande sos istùdios de professor Gianfranco Fancello de s'Universidade de Casteddu, pensat chi, mancari siat una ferrovia a iscartamentu minimau, si podet arribare a velocidades de prus de chentu chilòmetros a s'ora, chi diant minimare su tempus de percurrèntzia a baranta minutos chin coincidèntzias chin sos trenos pro Casteddu, Tàtari e Terranova. In prus, semper su Comitau nat chi bi diant chèrrere a su mancu bator cursas a sa die pro arribare a sos portos e a sos aeroportos sardos. Pro su chi pertocat su gastu pro unu traciau a arta velocidade bi cheret nove miliones a chilòmetru pro assecurare a sos trenos una velotzidade de chentu chilòmetros a s'ora e duncas diat costare prus o mancu chentu miliones de euro. Su Comitau proponet finas de fàghere unu cullegamentu ferroviàriu Nugoro-Sa Caleta, isfrutande su caminu betzu pro Siniscola, sa provinciale barantachimbe, pro non fàghere espròprios e gherrare chin àteras peleas burocràticas. Una ferrovia chi si diat poder puru fàghere arribare a Terranova chin investimentos chi diant dare postos de traballu e che diant fàghere essire sas zonas internas dae s'isulamentu. Collire dinare pro finantziare duas missiones in Argentina, ube una crisi econòmica crònica at cajonau povertades semper prus isparghinadas, est s'obietivu de sas Fizas de Santu Zoseppe chi cust'annu puru ant promòviu sa mustra mercau missionària, un'addòbiu chi oramai est una costumàntzia arribau a sas deghe editziones, ammaniau in su Centru Polivalente de Carrera Brigata Tàtari in Nùgoro chin su patrocìniu de s'Amministratzione Comunale pro mèdiu de s'Assessorau a sos Servìtzios Sociales. Sa mustra, aperta a su nove de làmpadas, s'at a poder bisitare fintzas a su bintitres, a manzanu, dae sas nove a sa una e a sero, dae sas tres a sas sete. In mustra si podet bìere artesania tribale, bestes traditzionales, pannos, cuadros, prendas. Su balanzu de sa bèndida at a permìtere a sas fizas de Santu Zoseppe de azudare sas populatziones prus pòveras de Buenos Aires e Còrdoba, unu contributu minore pro torrare ispera a chie pro nàschida o pro casos de sa vida non dd'at àpia mai o l'at pèrdia, unu ponte de solidariedade intre Nùgoro e s'Argentina in d-unu mundu chi imbetzes urtimamente est pessende a fravicare petzi muros. L'at bintu sa sotziedade Macumeresa Pitzinnos de Macumele su cuadrangulare de fùbalu riservadu a sa categoria giovanissimi regionale promòviu sàpadu dae sa sotziedade Polisport de Nùgoro in s'impiantu isportivu de Badu 'e Carros. A su torneu ant picau parte Polisport, Pitzinnos Macomer, Atletico Olbia e Oliena Calcio. In semifinale Pitzinnos at bintu pro tres a nudda a s'Uliana, in sa segunda semifinale sos meres de domo de sa Polisport an bintu unu a nudda chin s'Atleticu Olbia. In sa finale pro su terzu postu s'Uliana at bintu a sos rigores chin s'Atleticu Olbia a pustis chi sa gara fit acabbada in pareggiu, tres a tres. In sa finale pro su primu postu sos pitzinnos de Macumele an bintu chin sos nugoresos pro ses a nudda, Ma sos atletas de sa Polisport si sun impinnaos meda e an jocau una bella partia. Sos organizadores cherian pònnere a cunfrontu bàtoro de sas prus interessantes iscolas de fùbalu sardas e mustrare unos cantos jocadores balentes. Su presidente de sa Polisport, Salvatore Boeddu fit cuntentu mannu pro sa resissia de su torneo, Gràtzias a su traballu organizativu de dirigentes e tècnicos e genitores de sa sotziedade chi si sunt tratesos a tardu mannu pro sichire totu cantu. A s'acabbu de Làmpadas, sa Polisport at a fàchere una cunferèntzia istampa pro faveddare de fainas e progetos fatos in s'istajone isportiva duas miza e sèichi duas miza e dechesete. Sos ex dipendentes sardos de sas fàbricas chìmicas de Ottana e Assemini chi ant traballau chin s'amiantu, in fines sun resissios a aere su matessi tratamentu sanitàriu de sos collegas continentales chi ant traballau in istabilimentos gremèddiches e chi dae medas annos ritzibin un'assistèntzia sanitària adeguada, Sa Giunta regionale, in sas dies coladas, at aprovau su protocollo nobu chi pertocat sa sorvigliàntzia sanitària de sos ex espostos a s'amiantu chi s'assessore de sa Sanidade, Luigi Arru, at presentau oje. De importu, s'uniformidade in sos controllos e aprofundimentos sanitàrios in sos suzetos prus a arriscu. Semus mandande dae innantis s'impinnu picau chin totu cussas pessones chi pro traballu an appiu ite fagher chin s'amiantu, at nau Arru. Sa Regione nostra de prus de dec'annus at una leze apposita e finantziat cada annu sa sorvegliantzia in su territoriu chin dinare propiu. Fit importante a uniformare custa assistentzia e chircare de la garantire a cantas prus pessones possibile. Su provedimentu lu fin isetande de meda e s'Aiea, s'Assotziu Italianu Esposti a Amianto, presèdia dae Sabina Contu, CGIL e Anmil, l'aiana pediu prus de una borta. Un'annu faghet in Nùgoro ana fatu un'addòbiu chin sos ex traballadores pro apretare sa Giunta a s'impinnare in sa chistione. In sas dies coladas a pustis de annos de batallas, s'INAIL at dau unu primu reconnoschimentu a sos ex dipendentes de su Polo Chìmicu de Ottana espostos a amiantu e a sos familiares de sos operajos mortos, in sa chistione de sos diritos prividios pro leze in casu de maladia professionale cajonada dae s'espositzione a s'amiantu. Como arribat su protocollo sanitàriu nou chi diat deper dare rispostas a sos ex dipendentes malàdios. In s'interi, at ammentau Sabina Contu, sos traballadores an sichiu a s'ismaladiare e a si che morrere chentza assistèntzia garantia imbetzes a totu sos àteros traballadores ex espostos amiantu in sos sitos in Itàlia, ca che los an bocaos dae sos atos de indiritzu ministeriale cunforma a sa leze duchentos chimbantasette de su novantaduos. At fatu unu situ pro sa bèndida de binu sardu in Giapone, Amèrica e Europa e pro l'ammaniare at pediu e àpiu unu finantziamentu pro mèdiu de su PIA de sa Regione. Ma at aumentau su tantu de dinare netzessàriu picande trechentos otanta miza euro de finantziamentos non dèpios, su sessanta pro chentu de su tantu intregu finantziadu. A l'iscopèrrere est istada sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Casteddu, chi at denuntziau duos imprendidores casteddajos pro frassu in atu pùblicu e trufa agravada. A mandare dae innantis sa trampa unu de sos duos imprendidores, ispecializau in su setore de su binu, chi pro aumentare sos afares at pessau de fàchere unu situ commerciale chin sos finantziamentos prevìdios dae su Fundu Europeu de Isvilupu Regionale. Dae sas indàgines de sa Guàrdia de Finàntzia però est essiu a campu chi at presentau unu progetu chi costabat meda de prus de s'investimentu prevìdiu, In prus, pro àere su màssimu de su contributu at emìtiu faturas prus artas de e documentos pro operatziones mai fatas. Sas indàgines sun cumintzadas a pustis de sa denùntzia de unu de sos sòtzios de s'imprendidore e su situ commerciale est abarrau apertu petzi una paja 'e meses. Sa chida chi intrat sa Commissione Atividades Produtivas de su Cussìgiu regionale diat poder varare su disinu de lege de sa Giunta pro s'ativatzione de una campagna de promotzione e comunicatzione pro favurire s'arribbu de sos turistas fora de s'istajone de istiu. Eris sa Commissione presèdia dae Luigi Lotto at aprovadu a maggioràntzia su disinu de lege chi at a andare a sa Commissione Bilànciu pro su parre finantziàriu pro torrare a pustis a sa Cuinta Commissione pro su votu finale. Cherimus pedire a sa Cunferèntzia de sos Capugrupu de pònnere su disinnu de lege in sa sètia imbeniente de su Cussizu, at nau su presidente Lotto. Un'aprovatzione lestra diat a permìtere de ispèndere su dinari in sos ùrtimos meses de s'annu chin profetu pro su sistema turìsticu de sa Sardigna. Su provedimentu, chi s'assessore Barbara Argiolas at zai presentau a sos commissàrios, ponet baranta virgola oto miliones de euro pro una campagna promotzionale de afidare a sas cumpannias aèreas e concessionàrias de publicidade dae su duamiza e dechesete a su duamiza e binti. Sos critèrios e sas modalidades de sos interventos los an a istabilire chin una delìbera de Giunta intro trinta dies dae s'aprovatzione. Cussizeris de magioràntzia e opositzione però sun a cuntierra pro definire sos critèrios de su bandu, Pro cussu s'opositzione at botau contra su disinu de leze chi est istau aprovau petzi chin sos votos de sa maggioràntzia de centrusinistra. Si non si fachet carchi cosa in presse sos èliches de Nùgoro no an a durare meda, pro neche de sa cocciniglia, una famìllia de babbarroti, chi an zai guastau medas arbores in sas carreras nugoresas de Mussennor Melas, Macciotta, Mannironi e Deffenu. Sa denuntzia arribat dae su movimentu Liberu, chi custu manzanu at fatu una conferentzia istampa pro dare s'allarme e sutalineare chi s'amministratzione comunale non dat cara pro nudda a su birde pùblicu. A s'addòbiu an picau parte Pier Franco Devias, segretàriu natzionale Liberu, e Giuseppe Dedola, segretàriu de sa setzione nugoresa Paschedda Zau. Ambos ana nau chi bastana pacos interventos e chi non costana mancu meda pro ch'isperder su babbarroti. Unu est cussu de impreare s'ozu biancu abbau de ghetare a sos arbores maladios. Rimedios chi si podene contipizzare peri gratzias a sa collaborazione chin sa Facultade de Iscientzias Forestales de Nugoro. Pro duas dies sos giardinettos de Nùgoro sun diventaos una palestra ube fàchere isport a sonu 'e mùsica. Eris e oje, difatis, b'est sa 'e deche editziones de Ichnos Sound, promòviu dae su CEAS de Nùgoro gestiu dae Alternatura e Ichnos Basket, chi oramai est un'apuntamentu de non pèrdere pro sos zòvanos nugoresos e sos isportivos in generale chi aperint s'istajone de istiu. Dae sa prima editzione, sos organizadores ant chèrfiu fàghere una manifestassione de cultura isportiva e ambientale, aperta a chie faghet isport agonìsticu, ma fintzas a totu sos amantiosos e interessados de cada edade chi ant gana de si pònnere in jocu. Gràssias a sa collaboratzione chin àtteras sotziedades isportivas, Icnos e CEAS an ammaniadu campos de pallacanestro, pallavolo, ginnàstica artìstica, pilicadi sportiva, escursiones a pede e in bicicleta a su Monte Ortobene. A sos torneos an picadu parte babbos e fizos ànimu 'e pare sichinde sa filosofia de praticare s'isport in cuncòrdia chin sa natura e cumpartire su piachere chin amicos e connoschentes. Che a cada annu Icnos Sound duamiza e dechesete at ospitadu peri fainas ligadas a s'ambiente promovias dae su CEAS de su Comune de Nùgoro e dae s'Assessorau a s'Ambiente. In custa editzione su tema fit Nuoro rifiuti zero. Fàcher connòschere a sos imprendidores de su Nugoresu e de s'Ozastra sas possibilidades de su pianu Industria Battor Punto Zero varadu dae su Guvernu sichinde sos cussizos de sa Confindustria. Unu pianu chi cheret fàghere intrare sas aziendas italianas in sos mercados de sa Cina e de s'India chi si sun irmanniande semper de prus. Est unu de sos obietivos de su seminàriu promòviu in Nùgoro dae sa Confindustria de sa Sardigna Centrale, A sos traballos, coordinados dae Roberto Bornioli, presidente de s'assòtziu, ant picadu parte su deputadu Roberto Capelli, su presidente de sas impresas minores de Confindustria Roberto Giovanni Bitti, Alberto Baban, presidente natzionale de s'industria minore in cullegamentu. Punnare a s'innovatzione tecnològica e adatare sos modellos organizativos a sos tempos nobos est de importu mannu pro cumpètere in sos mercados Est netzessàriu chi sas impresas sian atretzadas, at nadu su presidente Bornioli. Si pompiamus a su sistema produtivu nostru calculamus chi belle su binti pro chentu de sas aziendas sican su passu de su tempus, su binti pro chentu galu oje est in dificultade manna e su sessanta pro chentu est afilupende. Pro cussu est importante a cumprèndere sos mudamentos e a connòschere sas oportunidades chi dan sas tecnologias nobas de s'indùstria de oje. Custos sistemas a dies de oje s'acatan a prètzios bassos e s'impreu in azienda est azudadu dae incentivos fiscales de importu, semus faveddande de sistemas digitales e de protzessos produtivos e organizativos nobos. Su sistema aereoportuale de sa Sardigna sichit a èssere cumpetitivu rispetu a sos cuncurrentes prus mannos de su Mediterràneu. Pro arribbare in Sardigna a mesagustu, dae sos iscalos printzipales de Europa, una famìlia de bator pessones ispendet milli otantachimbe euros in totu, chentu baranta euros in prus de s'annu passadu. Creschet su prètziu de sos bolos dae e pro sa Frantza, minimat su prètziu de unu viazu dae s'Inghilterra, ma sa Sardigna est prus barata de Sicìlia, Croàtzia e Còrsica, sunt menzus. petzi Algarve e sas Ìsulas Baleares. Sa Sardigna resurtat de sas primas peri pro sas ofertas de sas cumbinatziones de volu e pro sa fatzilidade a arribbare dae sos iscalos de su tzentru de s'Europa. Totu custu essit a campu dae sa relata chi pertocat sos trasportos aèreos pro sa Sardigna, chi cada annu faghet sa CNA. A pustis de un'annu su duamiza e sèichi chi at registradu su barantasete pro chentu de arribbos istranzos in sas istruturas ricetivas de s'isula, sa Sardigna sichit a punnare a su mercadu internatzionale pro isvilupare unu turismu prus pagu ligadu a s'istiu. Sa bida cubada est su romanzu iscritu dae su poeta e iscritore nugoresu Juvanne Piga, un'òpera imprentada dae Papiros chi at bintu su prèmiu literàriu Casteddu de sa Fae presentada eris in sa Biblioteca Satta. Su romanzu est istadu comintzadu dae unu viazu chi est istadu fatu a Roma pro unu viazu de salude, pro un'operatzione a su frade de su protagonista e tando Su protagonista essende in Roma tentande custu frade, un'operazione diffizzile a su coro, in custu cunvittu chi de monzas chi issu rientrava a su sero si poniat a iscrivere comente un'ispezia de diariu e poi andande a innantis b'at apiu un'istoria, issu essende inibe at addobiau una pitzocca, una pitzocca chi in sa cale naschiat un'istoria chin su protagonista. Un'istoria chi fit custa praticamente at scopritu sa vida cuada in pratica, fora de sa vida connota ca est cojubau su protagonista, duos fizos e custu viazu mai essiu cuasi dae dae Nugoro dae sa bidda sua e tando s'est tzapau picau dae custu dolore de su frade, custa operazione diffizzile e in prus custu dolore 'e coro chi chi l'at causau custu custu addobiu, cust'amore mustrencu de sa vida cubada e poi andande a innantis prena de misterios custa pitzoca chi issu no est resessiu a los irbolicare in su tempus chi podian essere paris, poi acabada, ghiraus a Nugoro, chi sa istoria podet esser finia o nono, custu no lu namus ca Tocat de leghere su romanzu a sa fine, ma a s'acabu carchi cosa esset a campu, sa veridade venimus a l'ischire, però no ischimus comente. Si at sichiu sa vida cubada, cussa vida chi totus disizamus forsis, una vida chin sas responsabilidades, una vida de sònnios, de disizos, de cosas bellas ebbia E oppuru sa vida normale de cada die, sos affettos fittianos de sa familia, custu l'amus a iscoperrere a s'urtimu a s'acabu de su romanzu, comente ant a finire. Si Matteu, su frade, su protagonista, est andada bene in s'operatzione, si s'est sarvau, comente est andada Però l'iscoperimus totu a sa fine, a s'acabu de su romanzu. Est arribbada a setemiza e chimbichentos firmas sa petitzione promòvia dae su Comitau Trenitalia Nuorese a s'acabu de maju, pro pedire a sa Regione de pònnere una parte de su dinare destinau a torrare a nobu sas ferrovias sardas, battoschentos e duos milliones de euro, pro amodernare sa trata ferroviària Nùgoro-Macumele. Segundu su Comitau custos traballos diana permìtere de fàchere intrare sa Sardigna de mesu in su venidore, li diana permìtere de torrare a pònnere in motu s'ocupatzione e s'isvilupu e si diat reconnoscher su diritu a sa mobilidade a su territòriu de Nùgoro. Pro su Comitau custos fundos li tocan a sa Provìncia e a totu sos sardos, traballadores, istudentes e turistas, chi depen aer su diritu a sa comunidade in totu sa Sardigna. Serbin pro che la facher issire custa provìncia dae s'isulamentu oramai crònicu. In prus, cunforma su decretu de su Presidente de su Cussizu de sos Ministros de su bintinove de maju de cust'annu, chi at prevìdiu vinti miliardos in bindic'annos pro sas infraestruturas e sos trasportos ferroviàrios in totu Itàlia, a sa provìncia de Nùgoro li tocat de bator unu de totu su chi l'an a dare a sa Sardigna. In casu chi su Guvernu non cheriat destinare unu capìtulu apòsitu pro finantziare sos trasportos ferroviàrios in Provìncia de Nùgoro. In sa bidda de Pralungo oje ana dau s'ùrtimu saludu a Erika Preti, sa pitzoca de bintot'annos morta domìnica colada in Lu Fraili, fratzione de San Teodoro. In s'ìnteri sichint sas indàgines de sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro, coordinaos dae sa Procura de sa Repùblica, pro iscopèrrere chie at mortu sa pitzoca chi fit in vacàntzia chin s'ammorau Dimitri Fricano, de trint'annos. Pro como pròpiu su zòvanu est s'ùnicu indagau chin s'acusa de omicìdiu volontàriu, Fricano at contau a sos inquirentes chi a s'ammorada l'ana ferta in s'ìnteri de una fura, ue ana fertu a issu puru a conca e pro cussu l'an ricoverau in s'ispidale de Terranova. Sos carabineris e sa Procura de sa Repùblica sunt chircande sas provas pro cunfirmare su chi at nadu. Sa notomia at averguadu chi a sa pitzoca l'ant morta chin unu liputzone de cuchina, chi issa fit impreande pro fagher sos paninos de si picare in gita. Àteros elementos de profetu ant a arribare dae sos repertos collidos in su locu ue est capitada sa disgràssia. Sichit s'impinnu de sa Questura de Nùgoro in sa gherra contra a sa droga. Eris in s'intri de unu de sos servìtzios ammaniados a posta pro cussu, dae su Questore Massimo Colucci, sos agentes de su Commissariadu 'e Tortolì ant denunziadu in istadu de libertade unu pitzinnu de bintun'annos de Girasole. In su giardinu de domo sua sos agentes ant acatadu oto fundos de mariuana, parte in vasu e parte prantada chin àteros fundos. In sa percuisitzione domiciliare ant acatadu una bustinedda de plàstica chin bintibator sèmenes de mariuana. Sa Questura dat a ischire chi at a sichire sos controllos pro firmare sa bèndida de droga a sos zòvanos. In un'àtera operatzione sos agentes de sa Questura de Nùgoro an recuperadu e cunsignadu a su mere, unu bendidore nugoresu, duas bicicletas furadas dae sa buteca sua. Sos furones sun duos pitzinnos minorennes. Sos agentes, a pustis de sa denùntzia, an esaminadu sas imàzines de sas telecàmeras chi riprendent sos duos pitzinnos fughinde·si·che chin sas bicicletas. Acatadas a pustis in sa corte de domo issoro, Torradas a verniciare pro non las connòschere, a sos genitores lis an acontadu chi li·as aian regaladas. A pustis de sas polèmicas de sas dies coladas in Cussizu Comunale, Ue sas oppositziones ant lamentadu sos ritardos de s'amministratzione comunale in s'aprovatzione de su bilànciu de previsione duamiza e dechesete, martis su Cussizu s'at a riunire pro ispricare su documentu ùnicu de programmatzione duamiza e dechesete, duamiza e dechenove, su bilànciu finantziàriu de previsione duamiza e dechesete, duamiza e dechenove e sos allegados. At èssere s'ocasione pro cumprèndere sas postas in bilànciu e sa situatzione finantziària de su Comune de Nùgoro chi ja s'ischit Dae medas annos est a filu pende, siat pro sas mutzaduras in sos trasferimentos istatales e regionales e siat pro sos dèpidos fora de bilànciu pro neche de sos espròpios fatos medas annos faghet. Su bilànciu de previsione pro leze si diat dèpere aprovare intro su trinta de martu, iscadèntzia chi no est istada rispetada e pro cussu sa Regione su bintitres de maju at intimadu a su Comune de l'aprovare intro de binti dies a pena de commissariamentu e custa borta puru s'iscadèntzia no est istada rispetada. Como su Cussizu Comunale, sa chida chi intrat at a dèpere esaminare su bilànciu de previsione e sos documentos allegados. S'opositzione at denuntziadu un'aumentu de sas tarifas pro sos servìtzios individuales pro fagher torrare sos contos e martis s'at a iscopèrrere si est fàvula o beru. Un'apellu a su sìndicu Andrea Soddu e a s'assessore a s'Ambiente Giuliano Sanna pro pulire su monte dae frascas e cambas siccas ammuntonadas in medas tretos de su padente chi sun unu perìculu mannu chin custu calore pro sos focos. A lu fàchere su comitau Salvaguardia Monte Ortobene, ammentande puru chi est istau peri presentau un'espostu a sa Procura de sa Repùblica de Nùgoro. In s'oru 'e sos caminos, in mesu 'e su padente, in sas camineras, dae jannàrriu non b'at petzi che muntones de cambas e frascas siccas, iscrivet su Comitau, chi sun unu perìculu, ca bastat pacu pro allùghere unu focu, chin dannu mannu pro sa comunidade, pro visitadores e turistas chi tràbicana su monte. Su Comitau sutalìniat puru chi neddue in su monte s'acatant cartellos chi proìbint de allugher focos siat in s'oru 'e su caminu siat in sas funtanas o in sas piatzolas. Sa befe est chi in su parcu de Sedda Ortai s'acatant puru barbecue in preda. A non ch'àere picau cambas e frascas sicas chi sunt innescos pro su focu in prus de èssere una violatzione de sos òbricos de leze, concruit su Comitau, diat pòdere èsser puru un'illìtzitu omissivu e penale rispetu a sa normativa regionale anti-incèndiu chi tocat de aberguare.